TV filɛbaga Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'a yira aw la an b'an ka émission kɛnɛ kan ni émission tɔgɔ a kɔrɔ a kɔrɔ halisa an b'an ka sennayaala la bi ɲininkali tɛ dɔ wɛrɛ ye jumɛn don mara tiɲɛna cɛw de don wa musow de don wa mun de y'a tiɲɛ donc an sera bi an bɛna an ka mɔgɔ caman ɲininka ni ala ka jɛ ye an ka taa an sɔgɔma ne fa an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di alihamdulilayi tɔɔrɔ foyi t'u la c'est manden tv mɔgɔw don an b'an ka a kɔrɔ kɛnɛ kan n'o y'an ka emisiyɔn kurakuranin a kɔrɔ bɛ na ni ko kɔrɔw ye ani ɲininkaliw bi sɔgɔmada in na ɲininkali ye jumɛn ye mun de ye mara tiɲɛ cɛw de don wa musow de don wa i b'o fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ sulemani balo nba bon i ye mara o kuma fɔ nin mara in tiɲɛni a da bɛ an bɛɛ la an denfaw b'a la denbaw fana b'a la parce que an cɛw filɛ nin ye an bɛ bɔ ka na baaraw la depuis sɔgɔma bon an bɛ don su fɛ bon denw de bɛ to baw bolo so olu de kan ka se ka baw mara denw mara mais sisan mara tiɲɛna Awɔ kɔrɔfɔ de bɛ n fɛ. E ko ko mara tiɲɛna ko baw bɛ to so donc mun de b'a tiɲɛ sisan ne kɔni hakili la muso kelen tɛ se ka den mara dɛ cɛ ni muso de bɛ jɛ k'a mara mais ni e y'a bɛɛ to ba bolo a bɛ ɲa o fana ye tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka se ka denw lamara y'a mɛn anw fana tɛ so waatinin min anw bɛ so denw b'u jogokolon dogo an na mais u ni baw minnu bɛ tile ɲɔgɔn kan bon baw de kan ka se ka u mara kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan awɔ ok an b'a fɔ balo ye k'a ka jaabi faamuyara ko muso minnu bɛ so n'aw tɛ fonction na hali n'i bɛ fonction na a ye denw mara mara in de ye siniɲɛsigi ye ni denmisɛnnin ma mara a man ɲi dɛ donc a ye denmisɛnninw mara an b'a fɔ aw k'an bɛn sɔɔni Manden TV manden tv filɛbagaw manden tv kanubagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a kɔrɔ kɛnɛ kan a kɔrɔ kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ɲininkali bɛ ne ni n ka shɛfuw bolo bi mun de mara tiɲɛ faw de nɔ don wa baw de nɔ don wa an t'a dɔn ne fa i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma denbaya baasi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman ne ye fode tarawele mhm. menuisier métallique jikɔrɔni para ne fa an ka sɔgɔmada in na ɲininkali kɔnɔna la ko mara tiɲɛna mun ne mara tiɲɛ bon mara tiɲɛ sababu bɔra de 1980 imagew nana don mali la feuilleton bɛ bɔ mara tiɲɛ juba juba juba base fɔlɔfɔlɔ de ye parce que an kan ka an denw ka kan ka mun lajɛ an denw man kan ka mun lajɛ an b'a bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ mara tiɲɛna imaji fɔlɔ y'a tiɲɛ filanan denbaw yɛrɛ y'a tiɲɛ parce que denbaw de bɛ denɲɛnɛni kɔ la u bɛ nkalon tigɛ denw ye ni den kasira o de b'a fɔ n'i ma kuma ni da de i fa bɛ na i kɔrɔkɛ bɛ na u t'o fɔ u b'a fɔ saga n'a minɛ u b'a fɔ dɔgɔnin n'a minɛ n'i ko saga n'a minɛ den b'i makun ni den y'i makun a ma saga ye siɲɛ kelen siɲɛ fila a bɛ ba yɛrɛ kɛ nkalontigɛla ye depuis yen fɔlɔ a bɛ tigɛ i la mara bɛ tiɲɛ depuis yen ni den tiɲɛna n'a bɛ kasi la dɔrɔn a fɔ karisa n'i ma i fa bɛ na depuis yen musow fana mara tiɲɛ k'a fara tele o ye jaabi fɔlɔ ne bɛ se ka min d'i ma a la n'an y'a faamuya fore i y'a jira ko tele mara tiɲɛ bari sabula ja jugu minnu bɛ bɔ tele la denw b'a lajɛ faw b'a lajɛ baw fana b'a lajɛ filanan i y'a jira ko ba bɛ nkalon min tigɛ den ye k'o fana bɛ mara tiɲɛ mɛ o ne ko aw cɛw fana nin t'a la dɔɔnin an nin b'a la an nin belebeleba b'a la mun an nin b'a la parce que an t'an ka furukɛyɔrɔ woloma i bɛ taa muso ta du kɔnɔ du ladamunen don parce que caman na cɛ de bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini yɔrɔ ni fɛnw na bon i bɛ taa muso ta sani i k'a ta du kɔnɔ du ladamunen don mun na maralen don c'est-à-dire diinɛ b'a tigi bolo hali ni diinɛ t'a tigi bolo n'a bɛ maloya ni adamaden bɛ maloya a bɛ se ka denbaya ladon k'a ɲɛ mɛ an bɛ muso furu ten dɔrɔn k'a furu ten a ka d'an ye cogo min na bon o de bɛ na ni mara caman tiɲɛ yɔrɔ ye an si ta t'an den bilen fɔlɔ la i tun bɛ denmisɛnninw minɛ ka corriger sigarɛti min ni fɛnw na mɛ bi o tɛ kɛ n'i y'a kɛ u b'i convoquer i sera an den ma a bɛ ten bɔn a bɛɛ image ye parce que an bɛ fɛn minnu ye image la an bolo ko réalités de an bɛ baara kɛ n'o de ye an ka société kɔnɔna la o de bɛ ka na ni gɛlɛya caman an ka société kɔnɔna la ok an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw manden tv de don k'a yira aw la aw balimamuso n'aw denmuso ayisa mayiga de don nin y'an ka emisiyɔn kurakuranin n'a tɔgɔ a kɔrɔ a kɔrɔ kɛnɛ kan sɔgɔmada in na mun de ye mara tiɲɛ faw de don wa baw de don wa denw de don wa mɔgɔ si t'a dɔn fore i ka jaabi diyara n ye an b'i fo i ka temps na ala ka baara yɔrɔ taa ɲɛ ɲuman bolo o ye mara tiɲɛ na a bɔra faw de la wa a bɔra baw de la wa e ka hakilina ye jumɛn ye bɔn ne kɔni bolo a bɔra yɔrɔ dɔ la a bɔra fan fila bɛɛ la faw la ani baw la parce a belebele ye faw ye faw ye du jɔsenw de ye si n'i y'a jateminɛ denbayatigi dutigi an ta kɛ kuma bɛɛ k'an bɛ nasɔn ɲini la an tɛ don so joona na an bɔ ko tan kuma bɛɛ k'an bɛ nasɔn ɲini na an tɛ don ko tan dɔn i bɛna don i ka so kɔnɔ kuma dɔ la caman bɛ don u tɛ den yɛrɛ ɲininkali kɛ ça suffit n'u nana ka don so kɔnɔ ka dumuni kɛ u bɛ bɔ u bɛ don k'u da quoi bɔn baw fana baw ta taalen don nata ko fɛ nata belebeleba bon o de bɛ mara tiɲɛ quoi parce que baw ka ɲinini bonyana donc o bɛ jouer mara kan kojugu quoi parce que n'a tɔ tɛ u k'a f'u denw ma k'a ye taa cɛw ɲini ka na a ka na n'a wari an k'a tila donc bon o de don sinon ni baw jɔ u jɔyɔrɔ la a ma se yɛrɛ fa ka kuma yɛrɛ ya sinon du bɛ ba de bolo quoi ni ba kɔni y'i jɔ a jɔyɔrɔ la mara bɛ tilen en tout cas ne kɔni bolo quoi ni an ye kamarakɛ ka kuma faamuya du bɛ musow bolo musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dutigi n'e fana taara baarayɔrɔ la segin ka na joona wa n'i nana i denw ɲininkali kɛ u tilenna cogo di mun y'u sɔrɔ mun m'u sɔrɔ n'i y'o kɛ lala a ka ca ala fɛ i denw ka mara bɛ sabati kamara o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ solution jumɛn de b'e bolo de pour que an ka se ka mara ninnu segin so basabula den tɛ siran fa ɲɛ a tɛ siran ba ɲɛ bugɔli t'a ɲɛ nenini t'a ɲɛ e yɛrɛ fɛ an bɛ mun de kɛ Ah, an bɛ mun kɛ bon o kɔni de ye sisan sa eh, an yɛrɛ marabaga dugu marabagaw u k'u jija fɛn tɔ tora kalan kelen min ye u k'u jija u k'o kalan tilen quoi n'i y'a mɛn mara mara belebele fana ye kalan ye dɛ parce que kunfin tɛ se ka mara fɛn tɛ min kunkolo kɔnɔ tɛ se ka mara ni dɔ b'a kunkolo kɔnɔ a bɛ mara mɛ an k'an jija ekɔli ko kan ekɔli ka mara kɛ N'ekɔli ye mara kɛ min na so fana b'i jɔ a tɔ kɔrɔ kosɛbɛ k'a kɔrɔta san na quoi donc n'ekɔli kɔni bɛ yen je pense que mara bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ gouvernement ka dɛmɛ kɛ pour que ekɔli ka na ekɔli k'a yɛrɛ sɔrɔ i ko mali ekɔli tun bɛ cogo min na fɔlɔ n'an sera k'o sɔrɔ ten a ka ca ala fɛ mara bɛ na n'an y'a faamuya kamarakɛ y'a jira k'an ka segin kalan ma donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini asimi n'a ka jama fɛ k'a ɲini ba ndaw n'a ka jama fɛ u ka éducation renforcer u ka ekɔli u k'a ta ba la u k'u miiri modibo temps na ka na musa traore temps na u ka ekɔli sigi sen kan ne b'a fɔ aw k'an bɛn sɔɔni halisa an b'an ka yalayala kɔnɔ an fa dɔ tɛmɛna ka bɔ yen sisan an sera an fa wɛrɛ ma ne fa i ni sɔgɔma nba hɛrɛ sira lasina dumbuya an ka bi ɲininkali bɛ min kan ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e hakilina ye jumɛn ye mara tiɲɛni ko kan ne hakilina ye min ye mara tiɲɛni ko kan mara nin tiɲɛni ye bɛɛ de dɔn don faw b'a la baw b'a la faamaw b'a la bari fɔlɔ mara bɛ du kɔnɔ a bɛ kare kɔnɔ n'i ye waliden ye n'a bɛ tiɲɛni sira dɔ kan i b'a bɔ a la mɛ bi hali i yɛrɛ ta ni i farati a la a bɛ i lase fanga la parce que fanga y'o jira ni den kun dɛsɛla sokɔnɔna la a bɛ dilan kɛnɛ ma bari a bɛ dogo ka fɛn dɔ kɛ kɛnɛ ma mɔgɔ wɛrɛ b'a ye a b'a bɔ a la mɛ n'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ e yɛrɛ bɛna kunko sɔrɔ i ta bugɔli la kɛnɛmamɔgɔ o ta bɛ k'a la jumɛn ye bɔn ni mara tun kɛra ko kɛnɛmana dɛsɛra sokɔnɔna dɛsɛra faamaw de bɛ jɔ jɔyɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ o ye jagoya o b'a mara mara bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔ fɔlɔ mɛtiri den tun bɛ ɲini ka siran mɛtiri ɲɛ n'a bangebagaw ye a b'a bugɔ a b'a bila sira ɲuman kan mɛ bibi in na mɛtiri tɛ se ka maga den na n'a magara a la a bɛ kunko sɔrɔ bɔn anw bɛ yɛlɛma dɔw de don olu ko kɔnɔna na a ma fɔ ka den bugɔ k'a bana mɛ k'a bugɔ a ka sira ɲuman ta o kan ka kɛ du kɔnɔ a kan ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ a kan ka kɛ ekɔliso kɔnɔ n'o kɛra an bɛ min nɔfɛ an b'a sɔrɔ ok an ye dunbiya ka jaabi mɛn ko mara ka segin so mara ka segin so a bɛ na sira jumɛn fɛ ekɔli nin ye karisa den ye an k'o bɔ a la nin ye n yɛrɛ den ye an k'o bɔ a la an ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ kelen pour que éducation ɲuman bɛ sɔrɔ ok dunbiya denmisɛnninw ko k'u tɛ siran bugɔli ɲɛ u tɛ siran nenni ɲɛ polisiw kɛra u mɔkɛ n'u mamusow ye solution jumɛn de bɛ yen sisan ni e yɛrɛ hakili la ne bɛ k'o fɛɛrɛ de fɔ u tɛ siran bugɔli ɲɛ parce que kumakan dɔ de donn'u tulo kɔnɔ o kumakan ye n'i y'a a bugɔ ka se hakɛ dɔ a bɛ se ka se n'i ye fanga la sango musow b'a fɔ droit des enfants o min filɛ o ye fɛn yɛrɛ tiɲɛni bɛ bɔ musow de la fɔlɔ bari muso bɛ fɛn caman dogo fa la so kɔnɔ bɔn ka tila musow nana mara minɛ faw la dɔnku ni muso ye mara minɛ dutigiya minɛ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ fo musow de k' i sigi den bɛ min kɛ tile kɔnɔ ni fa nana a b'a jira nin de kɛla o la n'o kɛra fa fana kan ka jɔ yɔrɔ min na a bɛ jɔ yen mais ni fa yɛrɛ nana siran muso yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ den mana min ta o bɛ tɛmɛ n'o sira de o ye ko ɲɛf'i ye quoi surtout denmisɛnnin dɔw kumakan ko ba bɛ siran ma ɲɛ ne bɛ n ka kow kɛ ma t'a fɔ wa ba tɛ se ka foyi bɔ a la ne bɛ min fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ka min fɔ autorités ɲɛna halisa an k'a lajɛ ka mara segin kɔ mara ka segin kɔ o de y'an ka interlocuteur bɛɛ dalakan ye mali kunu an'a bi a ka jan ɲɔgɔn na waliden kun tɛ kunu an den de kun bɛ nka bi bɛɛ ko n ta depuis n ta ko in yɛrɛ nana ka ban mara yɛrɛ de tiɲɛna ne b'a fɔ aw k'an bɛn sɔɔni Mande TV 96. manden TV filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu abonnélen don aw minnu b'a aimer aw minnu b'a partager an ka foli b'aw ye k'a jira k'a fɔ nin émission kura ye émission kura min don a bɛ wele ko a kɔrɔ a kɔrɔ in bɛ na ni kumakɔrɔw ni ɲininkaliw ye jamana kunkan denmisɛnninw kunkan mɔgɔkɔrɔbaw kunkan sɔgɔmada in na ɲininkakali tɛ dɔ wɛrɛ ye mara tiɲɛna mun de ye mara tiɲɛ

aa mara tiɲɛni kɔni a bɔra bɛɛ la a bɔra muso la a bɔra cɛ la bon nin kɔni kabako dan don depuis a bɔra école fana la hein? bon mara tɛ yɔrɔ si hein? ko bɛɛ de tiɲɛna fantanya don wa hein? gɛlɛya don wa En tout cas mɔgɔ kɔni bon c'est la question à se poser bon en tout cas a ko ka gɛlɛn kojugu hein c'est à dire secteur bɛɛ de fɛnnen don quoi bon a bɛɛ de tiɲɛna a bɛɛ de tiɲɛna bon adamaden kɔni bon hakili de b'a tɔ dafa quoi sinon a ko ka gɛlɛn dɛ mara tiɲɛna certes mais solution jumɛn de bɛ mara tiɲɛni in na de ah, awa o solution kɔni kabako dan don dɛ hein? a solution kɔni ah, awa ah, a bɛ daminɛ du de kɔnɔ fɔlɔ bon ni denfa ni denba ye u seko kɛ a tɔ bɛ laban école la n'est-ce pas sinon nin dilanni a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ mais e bɛ se ka jumɛn de proposer nouvelle génération papa ni mamaw ye pour que u denw ka éviter mara tiɲɛni ma à mon avis hein? e, e sɛgɛn bɛ du kɔnɔ sɛgɛn bɛ ba la a bɛ fa la bon vraiment bon bi an dun bɛ tile min na bi bololankolon lamɛn man di quel qu'en soit l'enfant quel qu'en soit l'enfant ni fɛn t'i bolo dɔrɔn marali kɔni n'i ma kɛ cɛ jɔlen kɔni marali ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ c'est pas facile mais néanmoins bon bɛɛ bɛ effort kɛ son de son côté bon i bɛ se k'i ka denw koron cogoya min na i b'u koron o cogo la bon maman bɛ se k'a kɛ comme fa fana bɛ se k'a kɛ mais nin jubaju ye gɛlɛya de ye dɛ ni gɛlɛya bɛ ko o ko la marali kɔni bon hakili de b'a dafa vraiment sinon a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn n'an ye an ka cɛkɔrɔba n'an fa faamuya gɛlɛya de ye mara tiɲɛ fɛn tɛ fa bolo a tɛ ba bolo a man nɔgɔn bolokolon lamɛn man nɔgɔn dɛ donc an b'a ɲini denmansaw fɛ nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye y a pas de sous métier baaralankolon tɛ mɔgɔlankolon de bɛ yen wuli ka dɔ kɛ. Mande TV 96. Mande TV filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye halisa an n'an ka kesɔn bɛ ɲɔgɔn na mun ye mara tiɲɛ mara tiɲɛna faw de bolo wa a tiɲɛna baw de bolo wa ne fa i ni sɔgɔma ne fa a ka di an ye i da don an ka baro la ko mara tiɲɛna e hakilina ye jumɛn o ko la e mara tiɲɛnen komi a ko hakilina ko de don ne bɛ se k'a fɔ mara tiɲɛna musow de bolo ayiwa n'i y'a fɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a mɛn ko du muso don ayiwa an cɛw bɛ taa ɲini de an bɛn'a lase musow ma de ayiwa denw u ni baw de ka surun ni faw ye o yɔrɔ kama n ko mara tiɲɛna a tiɲɛna musow bolo ayiwa yɔrɔ min fana bɛ yen n'an bɛ cɛw ta d'a kan o de ye ayiwa cɛw ye u bolo jigin cɛw bolo jiginna u tɛ se ka fɛn fɔ baw ye a fɛn kɔni a fiyɛ bɛ a fiyɛ fanba ye musow ye o de ye mara tiɲɛ ayiwa i ka yan yɔrɔ na ne yɛrɛ bɛ pɔnsi fitinin di cɛw y'u bolo jigin cogo di muso bɛ kuran sara a bɛ ji sara donc cɛ sago tɛ so la bilen dɛ cɛ kan ka depansi caman min kɛ ni cɛ o bɛɛ ta k'o charge bɛɛ da muso kan fo muso fana k'a ka loi sigi ne fa sisan mara tiɲɛna bɛɛ bɛnn'o kan mais solution ye jumɛn ye eh, a solution an ka segin kɔ an ka segin kɔ cɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ye dutigi ye muso fana k'i bila a pilasi la n'o kɛra a ka ca ala fɛ ayiwa an ka mara bɛ mara bɛ sinsin n bɛ se ka min fɔ o de don Ayiwa an b'i fo i ka jaabiw la an b'a fɔ halisa a y'aw connecter a y'aw abonner a y'a liker a y'a partager yɛrɛ ni ala sɔnna a ma aw b'an ka nin émission duman in sɔrɔ manden TV filɛbagaw ne ni n ka mɔgɔkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɔgɔkɔrɔba tɛ fɛn min na o man di ka hakiliw dayɛlɛ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ kɛ sababu ye k'o k'an ye ne fa i ni sɔgɔma aa nba hɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di ma baasi tɛ yan denbaya dun baasi foyi tɛ hɛrɛ dɔrɔn Ee, tɔgɔ duman jamu duman? aa gawusu fofana I fofana. marahaba sɔgɔmada in na an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye mara tiɲɛna mara tiɲɛna denfaw de bolo wa a tiɲɛna denbaw de bolo wa an nana i k'i i ka mɔgɔkɔrɔba hakilina i k'o fɔ anw denmisɛnninw ye mara ko kan ala k'an bɛn sababu ma ne yɛrɛ fɛ mara tiɲɛ ne ma jigin baw la faw de ye mara tiɲɛ parce que e ka kan i den mara cogo min i dɛsɛra ka o mara o mara cogo la soit i ka kan i muso mara cogo min e dɛsɛra k'o mara o mara cogo la donc an ma jigin denw na an ma jigin baw la mara tiɲɛna faw de bolo mara tiɲɛna faw bolo cogo di e ka kan den éduquer cogo min e dɛsɛla k'o kɛ i ka kan muso fana éduquer cogo min e dɛsɛla k'o kɛ donc min ka di min ye o b'o kɛ o de ye mara tiɲɛ o de ye ala sago i sago ne bɛ min f'i ye n ka mɔgɔkɔrɔba hakili la n ma jigin den na ma jigi baw ra faw de ye mara tiɲɛ ne yɛrɛ fɛ an ka segin an kɔ an mansaw ye mara kɛ cogo min ka musow mara cogo min ka denw mara cogo min ka jɔ n'u ka charge bɛɛ lajɛlen an ka segin an kɔ an ka t'o sira fɛ n'o kɛra mara bɛ segin a nɔ kɔrɔ la o de ye ala sago i sago ni n y'a faamuya téléspectateurs an ka cɛkɔrɔba y'a jira ale tɛ jigi ba la a tɛ jigi fa la a bɛ jigi cɛw de la n'o ye anw faw ye a k'a kɛ to dɛ ko cɛw démissionner la e kan ka muso mara cogo min na e tɛ k'o kɛ e kan k'i denw mara cogo min na e tɛ k'o kɛ e y'i ban i ka responsabilité bɛɛ ma o fana cɛ man ɲi dɛ diyagoya don mara bɛ tila i la ne fa ee i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira ko fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ mara kɛ cogo min na i bɛ se ka fitini ɲɛfɔ an y'o kan yɔrɔ kan fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ marali kɛ n'i y'a ye den bɛ ka taa sira min fɛ n'a tɛ bɛn i ma i b'a wele i bɛ conseil d'a ma n'a ma sɔn i b'a kɛlɛ i b'i muso fana ye a bɛ ka sira min ta n'i ka sira tɛ i b'a wele i bɛ hakilila d'a ma n'a ma sɔn i b'a kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ a bɛ segin a kɔ i bɛ sira min ɲini a bɛ n'o fɛ o de ala sago i sago ok o diyara n ye ko k'a yira an ka papa ni mamaw d'aujourd'hui la an ka bi faw n'an ka bi baw k'aw ka fɔlɔ mɔgɔw ka mara ɲɔgɔnna ta ni den ye ko la min man ɲi a wele i k'a ladi sani k'a kɛlɛ fɔlɔ basabula fɛn o fɛn n'i ko k'i b'a sɔrɔ i b'a nɛgɛn de n'i ma mɔgɔninfin nɛgɛn i t'a sɔrɔ dɛ aw kana bugɔli ta fɔlɔ bila hakili ɲɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ i bɛ hakili le bila ɲɛfɛ ka dusu da a kɔ mɛ n'i ye dusu bila ɲɛfɛ i ɲɛlikɛtɔ i bɛ tiɲɛli kɛ i bɛ hakili le bila ɲɛfɛ ka dusu kɛ k'a lala o de ala sɔn bisa min bɛ ne fɛ o ye nin ye ayiwa an b'i fo i ka jaabiw la dakurunɲɛ laban na e yɛrɛ fɛ mara in a bɛ se ka dilan a bɛ dilan mara bɛ dilan cogo di ne kɔni ka hakili la ne ye sira kelen minnu fɔ hali bi an ka segin an kɔ an ka denw éduquer k'a ɲɛ an ka musow fana bila sira k'a ɲɛ n'o kɛra mara bɛ segin a nɔ na o de ala sago i sago o ye n ka kuma laban ye a diyara an ye k'an bɛ seguka bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔnin na ko nin tun y'u balimakɛ n'u denkɛ ka réponse ye mara kan ayiwa denfaw a y'aw ka tɔmɔ ta tɔmɔ nin na denbaw aw fana k'aw ka tɔmɔ ta tɔmɔ nin na k'a yira u la mara tɛ cɛ kelen bolo a tɛ muso kelen bolo n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ mara ɲuman kɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn Manden TV 96. Manden TV cɛ ni muso an filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin an ka emisiyɔn ye n'a tɔgɔ a kɔrɔ an b'an ka sennayaala kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ɲininkali min b'anw bolo mara tiɲɛna mun de mara tiɲɛ faw de don wa baw de don wa jɔn de don sɔgɔmada in na an wulila an sera an balimakɛ dɔ ma ne fa i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ bɔn ne tɔgɔ ye kasim dumbuya awa komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na awɔ mara tiɲɛna faw de don wa baw de don e hakilina ye jumɛn ye a ah, d'accord o diyara n ye bɔn ne yɛrɛ bolo bi ne éducation ta surtout denmisɛnninw ka côté la an bɛ se k'a fɔ masaw jɔyɔrɔba b'a tiɲɛli la précisément faw yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn den a bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ depuis à bas âge bon o ye fa yɛrɛ ye fɔlɔ e min ye mara kɛbaga ye donc den bɛ bɔ muso min na n'o ye ba ye n'i n'o yɛrɛ cɛ ni communication passe comme il faut i bɛ ba i sera ka ba yɛrɛ canaliser ba ka se ka kɛ mɔgɔ basigilen a ka ca a la a fɛ den min bɛ sɔrɔ donc ba yɛrɛ tin bolo ba bɛ se ka jɔyɔrɔ fa den don wagati den bɔ wagati den ka fréquentation ni fɛnw na bon ne yɛrɛ kɔni hakilina na mara tiɲɛli bi faw jɔyɔrɔba b'a la parce que faw tɛ lahala foyi dɔn denw ka ko la parce que u tɛ cɛsiri dɔ ɲɛsin muso yɛrɛ ma pour que muso bɛ se ka i janto den na kosɛbɛ bon ne fɛ a kunfɔlɔ yɛrɛ ye faw ye n'an bɔr'o la a filanan ye baw ka denna diyaɲɛ fu ye parce que ni fɛn o fɛn ka d'i ye diɲɛ kɔnɔ i b'a tɔbɔtɔ i b'a janto i bɛ hakili to a la n'i ye fɛn kanu i bɛ miiri to a la bon musow bɛ denw to yen mun ka di denmisɛnninw yɛrɛ ni ye diɲɛ kɔnɔ ka taa o fɛ toujours b'a ko dɔw dogo fa la quoi bon filanan fana b'a baw jɔyɔrɔ b'a la parce que o y'u ka kodogow furucɛw la bon sabanan an b'o kɛ sigiyɔrɔ ko yɛrɛ fana ye parce que an b'o de fɔ le milieu fait l'homme bon an ka ni an ka bi tilen ta fan si man ɲi fan si man di tugun n'i bɔra fan fɛ denmisɛnninw bɛ image kelen ye mais a fɔlɔfɔlɔ kɔni an b'o da faw kun filanan o ye baw ye sabanan o ye sigiyɔrɔ yɛrɛ kɛcogo ye donc o de tun bɛ ne fɛ dumbiya faw b'a la baw b'a la mais sisan solution jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que mara ka segin a cogo la bon solution na ne hakilina na an filɛ diɲɛ ye wagati kow ye parce que a tiɲɛna kojugu donc n'an ko an bɛ solution fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye cɛw yɛrɛ k'a dɔn responsabilité mun b'olu bolo faw fɔlɔ olu yɛrɛ k'a dɔn responsabilité mun b'olu bolo donc an ka choix ɲɛnamaw kɛ hali denw bɛna bɔ masa mun na fɔlɔ donc ensuite an ka ɲini fɛnɛ en tant que parent denw ka fréquentation ani mɔgɔ minnu sen bɛ ɲɔgɔn na an ka cɛsiri kɛ toujours faw ka u cɛsiri o yɔrɔ fɛ tuguni k'o yɔrɔ de fana lakana kosɛbɛ quoi voilà donc ne bolo o solution dɔ ye bon solution sabanan fana ye min ye i den bɛ diinɛ min na a kɛra silamɛ diinɛ a kɛra diinɛ wɛrɛ ye depuis denmisɛnnin fitini a bas âge an ka essayer a ka diinɛ in an ka diinɛ in sira yira a la n'a y'o minɛ donc a bɛ kɔrɔbaya waati min o sɔrɔ a ye ko caman faamuya a yɛrɛ ye quoi voilà. ok k'a yira kanubaga ni filɛbagaw la dunbiya ye mɔgɔ saba fɔ k'olu sen bɛ éducation tiɲɛni na. fa b'a la ba b'a la sigiyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ b'a la a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ solution saba fɛnɛ b'a la i k'i furuyɔrɔ woloma i ka den ka fréquentation jateminɛ diinɛ min fɛnɛ b'a bolo i k'a dɛmɛ o sira tagamali ɲuman na Mande TV 96 Mande TV filɛbaga cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔkan an b'an ka sɔgɔmada fɛ yaala la ni an b'a fɔ émission in ma a kɔrɔ a kɔrɔ de bɛ ɲininkali kɛ kokɔrɔw la laadaw la an ka mara kɛcogoya caman cɛ fanga diriger cogo an ka ɲininkali bɛ bɔ nin bɛɛ kan sɔgɔmada in na an ka ɲininkali bɛ jumɛn kan mara tiɲɛnen don faw de y'a tiɲɛ wa baw de y'a tiɲɛ wa mun ye mara tiɲɛ solution jumɛn b'a la sɔgɔmada in na ne sera n faw ma ani mɔkɛw ma minnu fana ɲininka u hakilinata la u k'u ta fɔ an ɲɛna an k'o fara an denmisɛnnin ta kan ne fa i ni sɔgɔma an ni sɔgɔma baasi foyi tɛ yen nɔ lasana dunbiya mara tiɲɛna ɲininkali bɛ ka kɛ mhm. faw de don wa mhm. denbaw de don wa mhm. e hakili na jɔn de don awɔ a ka ɲininkali diyara n ye n b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn k'aw fo aw ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'aw yɛrɛ ma ala ka labanko ɲuman dɔn k'aw ka cikɛda mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bɔn ne yɛrɛ bolo min ye mara tiɲɛ an ka fɔlɔfɔlɔfɔlɔ mɔgɔw minnu tɛmɛna i b'a fɔ k'u ni sisan mɔgɔw tɛ kelen ye parce que an ka fɔlɔfɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ni ko min tun bɛ jamana kɔnɔ o mɛ ko min bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a ko taabolo ɲuman n'a juguman na mɛ sisan kow bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔkɔrɔba tɛ cɛkɔrɔba tɛ kuma musokɔrɔba tɛ kuma bɔn o tɛmɛn kɔ ka bɔ yen i b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw de tiɲalen don ka tɛmɛ sisan denmisɛnnin kan hmm. parce que ni fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'a ye tiɲɛli natɔ ye hmm. aw b'a dilan k'a ɲɛ ka ɲɔgɔn wele nin bɛ nin de bɛ kɛ nin de bɛ fɔ nin de bɛ kɛ nin tɛ kɛ yan nin tɛ fɔ yan hmm. mɛ mɔgɔkɔrɔbaw t'o kɛ sisan bɔn an kɛlen bɛ k'a bɛɛ turu ta k'a da denmisɛnnin kun tiɲɛ don denmisɛnninw man ɲi o ka kɛ bɛɛ cama mɛ ne yɛrɛ bolo défaut belebeleba de bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la o ye ne ka hakilina ye awɔ o diyara n ye an b'a fɔ dunbiya ye ale ko ko fɔlɔ mara ni sisan mara danfara b'u cɛ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun tɛ tiɲɛni ye k'i sigi ten mɛ bi mɔgɔkɔrɔba de bɛ tiɲɛni ye k'i sigi ten donc eh, dunbiya solution jumɛn de b'o la kunbɛncogo jumɛn de b'o la d'accord kunbɛncogo jumɛn min b'o la ne yɛrɛ bolo sisan sisan o ye o tɛ ko gɛlɛn ye mɔgɔkɔrɔbaw ka segin u kɔ ka segin u kɔ aw mana ko tiɲɛtɔ ye k'a fɔ nin tɛ ne kun kan ou bien ne ka ko tɛ nin tɛ n ka sokɔnɔ ko ye ou bien nin tɛ an ka dugu dugu ko ye o t'a la ni tiɲɛli natɔ ye n'aw bɛɛ jamana kelen mɔgɔ ye jamana kelen bɛɛ fa kelen ba kelen n'a ye ko tiɲɛtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ aw ka sigi ka sigi ka fɔ kɛ k'o dilan k'a fɔ k'a ban o de bɛ na ni dugu de bɛ ɲa o la jamana bɛ sabati n'o de ye du bɛ dilan n'o fana hakilina de ye mais k'a fɔ ten ni tiɲɛli bɛ ka kɛ yan nin tɛ ne ka ko ye ne yɛrɛ bolo o tɛ ɲali sira ye ɲali sira de ye n'a ye fɛn fɛn tiɲɛtɔ ye ni ko ɲuman tɛ aw ka sigi ka fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ k'o ko fɔ k'o dilan k'o ban fɔlɔfɔlɔfɔlɔ o tun bɛ kɛ fɔlɔ mais n'an ma segin o kɔrɔlen ma Ko ka min mana min diya o b'o kɛ min mana min diya o b'o o b'o fɔ o t o tɛ taabolo ɲuman ye jamana kɔnɔ awɔ an bɛ Dunbiya fo a ka hakilina ɲuman na Manden TV 96 halisa Manden TV filɛbagaw Dunbiya tɛmɛnen kɔfɛ an gɛrɛna Dunbiya teri dɔ la

ala ko mara min tiɲɛnen filɛ nin mara sadi lamɛnni de tɛ kɛ bonya tɛ yen bɛɛ kɛra wari ni fanga kuma ye bon n bɛna kuma par rapport cɛmancɛ fanga min nalen filɛ nin ye n'i y'a ye CEDEAO ye anw minɛ k'an gwɛrɛntɛ anw malidenw yɛrɛ de don parce que n'i banna i ka jamana na mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i mara kɛ ɛ caman y'a fɔ ko fanga tɛ CEDEAO la fanga tɛ CEDEAO la fanga bɛ CEDEAO la mais mun na a ma to CEDEAO ta la ou bien mun n'a tora CEDEAO ta la parce que fɛn wɛrɛ bɛ CEDEAO kɔ min tɛna anw yɛrɛ ye mais n'an kun bɛnna ka bɛn kelen kan ka taabolo kɛ kelen ye a k'an k'an danbew minɛ a est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na anw bali an ta la wa a danbe de bilala ni danbe bila ka hɔrɔnya bila ka fɛn bɛɛ bila k'a kɛ nata baara ye ɛ bɛn tɛ kɛ o la tugun donc maintenant ne bɛ min ɲini aw fɛ vraiment a ka information di mɔgɔ ma ka hakili sɔrɔ n'u ye hakili sɔrɔ ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn ayiwa fɛn dɔ bɛ yen a bɛ tiɲɛ mais a bɛ tila ka labɛn mais fɔlɔfɔlɔ an cɛkɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna u ye anw mara cogo min na mais an y'o taasira lajɛ wa mais n'an tun b'o taasira lajɛ est ce que den minnu b'an kɔfɛ o bɛ ɲɛ ɔ den minnu fana natɔ filɛ nin ye hakilila t'u la i ma nata bila i ka foyi tɛ ɲɛ donc n bɛ ɲini jamanadenw fɛ u ka bɛn kan kelen kan ka hakilila di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka taasira ɲuman ta pour que jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an ma hakilila ɲuman ta ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ sɛgɛn dɛ an kɔni an cɛkɔrɔbaw an kɔni ta nɔgɔyara mais n'an fana sigira ko an ta nɔgɔyara n'an ma hakilila ɲuman di aw ma a ko bɛ gɛlɛya dɛ donc n bɛ min ɲini u fɛ vraiment ka ala hakilila ɲuman di u ma ka jamana basigi k'an sɔn hakili ɲuman na aw ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ ok o diyara an ye an b'i fo i ka hakilina la e yɛrɛ fɛ sisan solution ye jumɛn ye ni denmisɛnninw bɛ se k'o ta pour que mara bɛ segin so ɔ ne bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ sisan aa u ka segin u kɔ ka cɛkɔrɔbaw lajɛ mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ ma dɛ n'a ye cɛkɔrɔbaw lamɛn a kɛra cogo cogo n'u tɛ don min na ɔ denmisɛnninw bɛ se ka baara kɛ mais n'a tɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn mun na cɛmancɛ fanga nana solution ma se ka sɔrɔ a parce que denmisɛnninw tɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn n'an bɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn Bon a bɛ bɛɛ kelen ma mais bɛɛ kɛra wari fa kuma solution tɛ yen ko la n'i tora ko i bɛ dɔ ladi sa aa o bɛ murut'i bolo donc solution i bɛ sigi i yɛrɛ ma n'a bɔra dan fɛ an bɛ tɛnao ye wa mais an ka laɲini t'o ye mais an bɛ a fɔ denmisɛnninw ye solution ɲini u ka bɛn ko la ka cɛkɔrɔbaw lamɛn ka taabolo ɲuman ta n'o tɛ sinon mara banna dɛ n kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka taabolo ɲuman ɲini u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ lafiya mais denmisɛnninw tɛ denmisɛnninw ka ko ma nɔgɔ dɛ an kɔni bɛ solution min ye ala fɛ an ka ala deli ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka jamana basigi o de tun bɛ n fɛ ka fɔ je suis tarawele o tɛmɛnen kɔfɛ tarawelekɛ y'a jira denmisɛnninw a ye segin ka na mɔgɔkɔrɔbaw ma barisabula mɔgɔkɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn a ye mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn maliyɛn cɛ ni muso an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka parti pris ko dabila mali ko y'an bɛɛ ka ko ye donc mara tiɲɛna a tiɲɛna maliyɛn bɛɛ de bolo ale tɛ fa jalaki ale tɛ ba jalaki ale bɛ maliyɛn bɛɛ de jalaki donc maliyɛnw an ka bɛn an k'a dɔn an bɔra minnu na olu m'a tiɲɛ an yɛrɛ fɛnɛ kan'a tiɲɛ Mande TV 96 Mali cɛ muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an b'an ka emisiyɔn kɛnɛ kan a kɔrɔ a kɔrɔ ye hakilina jagabɔ ye fɛn minnu an tɛ minnu dɔn an b'a fɛ k'u dɔn a kɔrɔ bɛ olu de ɲininkali kan na sɔgɔmada in na an ka a kɔrɔ bɛ jumɛn kan mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa jɔn de don sɔgɔmada in na ne sera an fa dɔw ma u bɛ n'u hakilinata dɔw fɔ an ɲɛna

mɔgɔw ɲininka hakilila la mɛ n'a ye ne ɲininka ne hakilila la ko mun de ye mara tiɲɛ mara tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de demisiyɔnena ka bɔ mara kɔrɔ parce que mara faw olu de faw yɛrɛ de demisiyɔnena faw demisiyɔnena ka bɔ mara kɔrɔ o de kosɔn denmisɛnninw fana tiɲɛna bɔn pour que denmisɛnnin eh, mara ka sigi a nɔ na sisan baw de bɛ fara faw fana kan pour que ka se ka mara sigi a nɔ na parce que fɔlɔ la eh, ni mara tun bɛ kɛ ni den tun ye tiɲɛni kɛ dɔrɔn ba de b'a fɔ ko ni i fa nana n b'a fɔ a ye bɔn n'i fa nana n b'a fɔ a ye den tun b'a to yen bɔn den tun bɛ siran kɔrɔw ɲɛ o tun ye mara dɔ ye bɔn mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de demisiyɔnena koyi mɛ eh, mara fanba yɛrɛ o de ye cɛw ye parce que fɔlɔ la u tun b'a fɔ ko n'i m'a to nin ko in bɛ k'i la n'i m'a to nin ko in bɛ k'i la bɔn o ɲɛsiranya kama mɔgɔw tun bɛ ko dɔw to mɛ sisan tana tɛ mɔgɔw la bilen bɔn mɔgɔw tɛ maloya la ɲɔgɔn ma bilen wa démocratie yɛrɛ nana ka na ka na k'a tɔ bɛɛ lajɛlen la maa si tɛ maa si bonya jamana in yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ tɛ bonya dugutigi tɛ bonya maa si tɛ yen mun ye maaba ye dugu in kɔnɔ tuguni mɔgɔ si tɛ yen mun tɛ dɔgɔya tuguni n'i ye o lajɛ mara tiɲɛni ko de bɛ na n'o ye mɛ baw fana sen b'a la dɛ parce que n'i y'a mɛn ko du cɛ ani muso olu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko du bɔn olu de bɛ se ka baara kɛ sisan pour que ka se ka lamɔ kɛ fɔlɔfɔlɔ la ni furu tun bɛ kɛ furu tun bɛ kɛ a tun bɛ lajɛ de fɔlɔ karisa denmuso ne b'a fɛ k'a furu k'a di n denkɛ ma mɛ karisa yɛrɛ ye jɔn ye a ba ye jɔn ye n'a ba fɔli ye ba tun bɛ fa bonya cogo min na a o diya kojugu e e yɛrɛ bɛ o denmuso ɲini k'o di i denkɛ ma pour que a ka se k'i denkɛ bonya o denmuso ka se k'e denkɛ bonya mɛ o t'a la bilen a tɔ kɛla sisan ni mun y'a ko k'a jɛ an ɲɛ b'o la produit kɛla ninnu ani kurusi yuruyɔrɔlaw olu bɛ bɛn ko la kɔfɛ ka sɔrɔ ka na n'a ye n'o tɛ fɔlɔ la faw de tun bɛ muso ɲini ka di denw ma mɛ sisan denw yɛrɛ de bɛ muso ɲini u yɛrɛ ye ka taa di faw ka taa yira faw la ɔ bi u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n'u kɛra ɲɔgɔn fɛ o tuma fo baw yɛrɛ b'a fɔ ko i tɛ na n'an burankɛ ye an k'a ye wa donc depuis yen i b'a dɔn ko baw kɔni démissionna ka bɔ ko la e kan k'i denmuso gosi ka bɔ fɛn min na e kan ka fɛn min gosi ka bɔ a bolo ni e yɛrɛ ko nana an burankɛ an ka se k'a ye a vraiment e yɛrɛ ye jɛnɛya i ye jɛnɛya encouragé donc euh, o la o bɛ na ni euh, o dugusajɛ a bɛ na ni pantalon yoroyorolan dɔ ye ka n'o yira i la comme ko ɔhɔn k'i burankɛ filɛ nin ye bon burankɛ bɛ na a b'a fɔ ko a ko i fa tɛ fɛn fɔ a ko non ko ale tɛ foyi fɔ a la tɛ fɛn fɔ ale tɛ fɛn fɔ k'u yɛrɛ ko k'i ka na bon o bɛ na ka na ka n'u jɔ o fana temi bɛna daminɛ ɔ b'u t'o la sa olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo la bɔlɔn kɔnɔ u bɛ tila ka ɲɔgɔn bila o cogo kelen de la tuguni voilà bon n'i y'an ɲininka ko mun de ye mara tiɲɛ mara tiɲɛni o bɛ dépend denmisɛnninw yɛrɛ de tiɲɛna mais denmisɛnninw ka tiɲɛni dépendra mɔgɔkɔrɔbaw ka tiɲɛni na fa ba kɔrɔ nin de ye mara tiɲɛ a diyara n ye mara tiɲɛna bamananw b'a fɔ fɛn dɔ bɛ jɛngɛ mais a tɛ bɔn ni mara ma ɲa k'a tiɲɛna ne fɛ a bɛ se ka dilan o bon e yɛrɛ hakili la an b'a dilan cogo di mara dilali a ka nɔgɔn kojugu parce que hadamadenw tɛ ko to ɲɔgɔn ta la pour que mara ka sigi a cogo kɔrɔ la faw tun bɛ cogo min na faw ka euh, ka sigi u cogo kɔrɔ la baw ka sigi u cogo kɔrɔ la n'i ye den ye a bɛ ko dɔ kɛ min man ɲi dɔrɔn ni fa nana a ɲɛfɔ a ye donc denw fana k'a dɔn comme quoi sini de y'olu ta ye an mɔgɔkɔrɔba minnu filɛ nin ye n'olu kan ka denmisɛnninw ladi olu ta banna o olu ta banna parce que olu ye min kɛ dugukolo kɔ kan o tɛn'o ɲɔgɔn kɛ tuguni bon denmisɛnninw n'a fɔra ko ka ko dilan a bɛ dilan denmisɛnninw de ye denmisɛnninw k'a dɔn n'an ye nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi fo olu yɛrɛ k'o dɔn u yɛrɛ ye en même temps kalan yɔrɔ damadɔ de bɛ hadamaden bɛ kalan yɔrɔ damadɔ de i ka kalan fɔlɔfɔlɔ o bɛ daminɛ i faso de la i fa ka du kɔnɔ kalan filanan o bɛ taa kɛ ekɔliso de la kalan sabanan o ye i donna i cɛ ka furuso la ou bien cɛ yɛrɛ ye muso ta k'a bila a fɛ yen a yɛrɛ bɛ k'a ka muso balo donc o ye mara mara saba ye ni ninnu bɛɛ lajɛlen sigira o cogo la mara bɛ sigi a cogo la parce que mara tiɲɛyɔrɔ fɔlɔ eh, a tiɲɛyɔrɔ dɔ fana ye ekɔliso de ye dɛ parce que fɔlɔ la hali n'an yɛrɛ tun ye ko eh, eh, ko kolon dɔw kɛ ou bien n'an ni an ka karamɔgɔ tun bɛna bɛn an bɛ an bɛ boli k'an dogo mais sisan ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ u ta u ni u ka kalandenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen nɔfɛ ou bien a ka kalanden yɛrɛ b'a bolo jɛnɛya la bon yɔrɔ depuis yen ko tiɲɛna mɔgɔ min kan k'e e éduquer k'e e lamɔ k'e e lamara ka ɲa bon ni lamɔ dɔ échoué la a bɛ jouer i ka hadamadenya kan donc a bɛ kɛ a yɛrɛ ɲɛ na ko tana tɛ ko la tuguni donc mara fɔlɔ la ko kalanden tun bɛ bugɔ an bɛɛ bugɔla mais o de bɔra a la sisan ko n'i ye mɔgɔ ni i tɛ se ka mɔgɔ i tɛ se ka mɔgɔ kalanden bugɔ tuguni ɔ ni kalanden tɛ bugɔ kalanden fana tɛ se ka ɲuman kɛ bon n'i ye mɔgɔ min den bugɔ mara tun ye fɛn dɔ ye fɔlɔ la bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛ ka ɲɔgɔn den de mara n'i ye ko kuntan kɛ dɔrɔn o ko kuntan in n'i bugɔla kɛnɛma n'i bɛna don so kɔnɔ i b'i ɲɛji cɛ ka don so kɔnɔ a tɛ kun i la i ɲɛjima ka don so kɔnɔ donc o bɛɛ bɔra a la ko n'i ye mɔgɔ min den bugɔ dɔrɔn o ba b'a cɛsiri ka na oubien o fa b'a cɛsiri ka na donc den tɛ lamɔ lamɔ yɔrɔ kelen na o parce que a b'e kan a b'e kɛrɛfɛ tuma min na a bɛ lamɔ sɔrɔ mais n'a bɔlen kɛrɛfɛ a bɛ taa ko kuntan mun kɛ fo mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ tuguni mun bɛ se k'a corriger a k'a dɔn a bɛ corriger kɛnɛma a bɛ corriger so kɔnɔ wa a bɛ corriger ekɔliso la donc n'o kɛra dɔrɔn ekɔli ni n ko ko ekɔliso kalanyɔrɔ kalanyɔrɔ dɔrɔn bɛɛ de ko don donc fo den ka éduquer nin yɔrɔ ninnu na ka éduquer du kɔnɔ ka éduquer carré kɔnɔ ka éduquer kalanyɔrɔ la n'o kɛra mara bɛ na mais tant que n'o ma kɛ mara tɛ segin so mara tɛ na dɛ a faamuna an fa y'a jira an na mara tiɲɛna a tiɲɛyɔrɔ ka ca faw b'a la baw b'a la kalanyɔrɔ b'a la donc pour que mara in bɛ se ka segin cogo min na waliden an k'o dabila bɛɛ de ta ye den ye ni den ɲana a bɛ ɲa bɛɛ ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye mɛtiriw k'u cɛsiri u ka mara la parents fana k'u cɛsiri kɔrɔw fana k'u cɛsiri n'o kɛra mara bɛ segin kosɛbɛ inshallah an ka foli b'an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen Manden TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan ne Aisha ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin émission kura kurani de ye Manden TV sanfɛ n'an b'a wele a kɔrɔ an bɛ wuli ka don duguw kɔnɔ quartierw kɔnɔ ka Malienw hakilinanw ɲininkali kɛ an ka jaabiw an b'u sɔrɔ tentɔ de bi sɔgɔmada in na ɲininkali min bɛ ne ni n ka équipe de production bolo o de mara tiɲɛna faw nɔ don wa baw nɔ don wa jɔn de don sɔgɔmada in na ne sera n cɛ dɔ ma n'o ye n yɛrɛ mɔkɛ dɔ ye min bɛna a fɔ an ɲɛna a bɛna mun de y'a to mara tiɲɛna a bɛna hakilina d'an ma ne fa i ni sɔgɔma Eh, nba i ni sɔgɔma denbaya ka kɛnɛ hɛrɛ sira mɔgɔ bɛ di balima bɛɛ ka kɛnɛ n faw ka kɛnɛ sigiyɔrɔ ka kɛnɛ baara yɔrɔ bɛɛ ka kɛnɛ ani baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen barika Ala n ba tɔgɔ duman jamu duman Eh, Bugu Bugukoro Jamutɛnɛ i Jamutɛnɛ ne ye Jamutɛnɛ ne ye zɛnɛmu kɔrɔ de ye o diyara ye nba mara tiɲɛna mara tiɲɛna mara tiɲɛ kun ye mun ye mara ma tiɲɛ anw ka tile la o mara tiɲɛ sisan tile la fɔlɔ la mara e tun bɛ to yan i b'i den wuli sisan ko taa ko Sanankɔrɔba a bɛ taa sen na mais sisan n'i den ci sisan ko taa sisan Senu oubien Yirimajɔ n'i ma moto di a ma i mobili di a ma a tɛ taa o tɛ mara tiɲɛ ya donc an ye sɛnɛkɛlaw ye an ye sɛnɛ kɛ anw faw fɛ an bɛ si kungo kɔnɔ an tɛ foyi dɔn sɛnɛko dugukolo kɔ mɛ sisan anw taw nana kɛ an ye minnu wolo olu ye- olu yɛrɛ tɛ dɔw tɛ bin dɔn u tɛ siɲɛ dɔn ka dɔn bin na u tɛ ngolo dɔn ka dɔn ɛ, ɛ, ɛ, saɲɔ na i y'a ye de donc eh, musow fana dɔ bɛ cɛw la dɔ bɛ musow de la parce que muso dɔ bɛ yen n'i y'a den ni e yɛrɛ min ye cɛ a fa ye n'i ye tɛgɛ ci a den na muso b'a fɔ ko e ye tasuma de k'ale kan i kana den gosi an gosira o an gosira ka i wuli ka i ci su dugutilama fɛ i bɛ taa su dugutilama fɛ i bɛ taa kilo bi naani i bɛ taa taama ka na ka na jaabi fɔ a ye sɔgɔma fɛ mɛ sisan i ye den dɔ ci sisan ko ka taa Sebenikɔrɔ la a tɛ taa o n'i ma moto d'a ma a tɛ taa hali butiginin da la yan n'i y'a ci n'i ma dɔrɔmɛ kelen d'a ma a tɛ taa tun an bɛ min dɔn mara la donc dɔ bɛ musow la bɔn sisan Faw nana denw yɛrɛ tiɲɛ faw yɛrɛ sen b'a la sisan ne nana ye n'o tɛ an tile la an tun bɛ moto an tun bɛ nɛgɛso la wa an tun tɛ moto la an ka tile yɛrɛ la nɛgɛso min tun ye nɛgɛso bolila o ye tiripɔnɛw ye mobili min tun bɛ boli an ka tile la sɛrɛmɔw de bɛ k'a la tarakitɛ tarakisɔn an ye min dɔn an y'o de ye mɛ sisan ɲɛ tɛ do la o de tɛmɛna den da den wolodenni fila o kelen tɛ k'a lamini wa mɛ an fɛ a tun tɛ kuyila o hali woloɲɔgɔn ka taa duguba kɔnɔ moto la an tun t'a kɛ mɛ sisan ni i bɛ mɔgɔ ci sa ko taa yan fɛ même cent mètres n'i ma wuli ka dɔrɔmɛ kelen d'a ma ou bien n'i ma ayiwa moto d'a ma a tɛ taa donc an de t'o dɔn moi particulièrement je suis à 90 ans 90 ans san kelen san kelen min dara a kan ani anw san min dina kelen bɛ si kungo kɔnɔ tile tan kelen bɛ si ka wuli ka na n fa bɛ na baara kɛ so kɔnɔ mɛ sisan o bɛ kɛ wa i yɛrɛ den bɛ wuli a tɛ se ka wuli ka taa sisan den si tɛ foro dɔn u tɛ sɛnɛ dɔn min yɛrɛ ne b'o ɲininka e sigi e bɛ nkolo dɔ ka bɔ siɲɛ na siɲɛ na saɲɔ na wa donc mara tiɲɛna an bɛ fɛ k'a dɔn solution jumɛn b'a la e yɛrɛ fɛ an bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que mara bɛ segin so de solution jumɛn wɛrɛ bɛ ka ni jama ni mara ka kɛ bɛɛ ka se ka bɛɛ ka kan ka se ka jɛ ka den labɛn de ni mɔgɔ ma fa ni ba ma jɛ den na k'a lajɛ k'a ladilan ni den ko diyara ba ye ka tɛmɛ fa kan fa ta ye den ye o muso tɛ na ni den ye fa bara mais n'i ko i bɛ den kɔrɔfɔ a man di ba ye cɛ bɛ sa Ne t'o ka ɲi ba bɛ kɔrɔfɔ ba bɛ den kɔrɔfɔ denw yɛrɛ tɛ kɛ denw tɛ fa yɛrɛ dɔn fɔlɔ ka wuli den ka wuli fɔlɔ la i bɛ wuli i bɛ ɲɛsin fɔlɔ fa la ka taa foli kɛ ka taa i ba fo mais o tɛ den na sisan o o tɛ den na sisan segu segu b'a la an bɛ min kɔni taara la marabaliya yɛrɛ ju bɔra sisan ni nafasa e yɛrɛ mana sigi i t'a dɔn ko jamana tiɲɛna diɲɛ tiɲɛna wa mali yɛrɛ particulièrement mali yɛrɛ mɔgɔ i ka sigi i bɛ moto bolitɔ ye ka tɛmɛ dɔw b'a fɔ ko ale bɛ pan tan fɛ n'o tɛ hali sisan hali sisan sisan ninnu na dɔ saya ko nana fɔ a ye moto moto de y'a ka moto ɲɔgɔn de y'a moto ka bɔ ka bin ka kun ci Ne bɛ baara kɛ ka se ka lɔ ka fɔ ne ni bɛ e Ala bolo mais di bɛ yɛrɛ bolo mais i b'i yɛrɛ makaran dɛ mais o tɛ sira denw na an ka an bɛ sigi malo wɛrɛ kɛ motow la moto bɛ pan o tɛ sira ye o an b'a jira lamɛnbagaw na kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ko mara ka segin so an ka cɛkɔrɔbaw de fɔ an ɲɛna a ye mara segin so denmisɛnninw a y'aw bangebagaw dɔn u bangebagaw ye a k'u bonya ba sabula mɔgɔkɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn dɛ ne bɛ segin nin kuma in kan mɔgɔkɔrɔba tɛ fɛn o fɛn na o man di wa a y'u bonya k'u bonya ne b'a fɔ aw k'an bɛn sɔɔni Mande TV 96 Manden TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan ne Ayisa ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ an ka émission lajɛ a b'u aimer a bɛ tila k'u partager a ka d'an ye kojugu kojugu n ka foli bɛ n filɛbaga ni n kanubaga bɛɛ lajɛlen ne fa i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma denbaya ka kɛnɛ baasi tɛ yen hɛrɛ sira alhamdulilayi

Puisque sisan hali n'i ye den tiɲɛnen ye kɛnɛma n'a ye kojugu kɛ n'i ko k'i b'a corriger dɔ wɛrɛ tɛ fɔ k'an bɛ taa fanga la bon o yɔrɔnin e t'a ka o yɔrɔ fɔlɔ o tun tɛ yen i bɛ mɔgɔ den gosi fɔlɔ fɔlɔ brigade des mœurs yɛrɛ bɛɛ tun bɛ denw tiɲɛni denw ladonni kama mais n m'a dɔn halisa a bɛ yen mais sisan mun ye mun ye ka mɔgɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛnɛma o dabilara hali anw yɛrɛ fitinin n'anw tɛ mɔgɔ dɔn hali n'anw t'i dɔn n'an ye ko kɛ i b'an bugɔ an ni ɲɛji tɛ don so kɔnɔ mais sisan n'i ye walidenw bugɔ u faw yɛrɛ bɛ bila u ɲɛ ka taa i fɛ ou bien u baw bon ba fɛnɛ muso muso n'a ka di i ye k'i den bɛ ɲɛ i den bɛ ɲɛ puisque musow yɛrɛ fɛnɛ bɛ denw couvrir de i y'a faamuya n'o tɛ ne bɛ musow dɔn olu faw yɛrɛ ka sira tɛ den na mais baw kosɔn denw tilennen baw don sinon ne kɔni bolo ni an b'a fɛ denw ka tilen c'est du C'est du matin au soir ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la mais musow kɔni a fanba bɛ musow ani état de bolo ne b'o de fɔ awɔ n'o tɛ an bɛ bɛɛ bɛ se an bɛ se ka segin cogo kɔrɔ la o hali n'an ma segin cogo kɔrɔ la denw ka tiɲɛniba min filɛ nin ye sisan camanba bɛ se ka bɔ a la i y'a faamuya mais ne kɔni bɛ mun ɲini hali bi denbaw fɛ u kana den diya u yɛrɛ ye puisque a bɛ fɔ ko n'i ye n'i ma den lakasi k'a b'i lakasi mɔgɔw k'o bila u kunkolo la dɔrɔn n'i ma den lakasi don dɔ la dɔrɔn a b'i lakasi awɔ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi Fofana Fofana Cheikh Oumar awɔ an ba donc n'an ye fɔlɔ mara lajɛ ka na sisan mara lajɛ i y'a yira danfara b'a cɛ bari sabula fɔlɔ prise parti tun tɛ yen nin ye wali ta ye nin ye n yɛrɛ ta ye sira t'o la n'i ye denmisɛnnin ye tiɲɛni na dɔrɔn i b'a minɛ i b'a corriger wa a ni kasi tɛ don mais sisan n'i magara min ta la o b'a yir'i la an ka taa fanga la bon o man ɲi e yɛrɛ fɛ sisan sisan denbaw bɛ se ka bi denbaw ani bi denfaw u bɛ se ka jumɛn de kɛ hali n'u ma kun fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw la parce que les temps ont changé an bɛ modernité de la donc sisan u bɛ se ka mun de kɛ pour que u bɛ surunya fɔlɔ mara la mun bɛ se ka kɛ pour que an bɛ surunya fɔlɔ mara la ka denw diyaɲɛ bɔ an ni kan a banna o dɔrɔn pe de don an kan'u kɛ sanu bereni ye ka u lajɛ quoi o dɔrɔn pe de don ni den ye ko kɛ dɔrɔn a corriger n'a ma ye a corriger ni mun ye kuma ye i b'o kɛ kuma ye ni mun tɛ kuma ye c'est comme le, on dit le bâton et la carotte quoi awɔ o de don awɔ an ka denw diyaɲɛ bɔ an ni kan dɔrɔn a banna o dɔrɔn de don an ka foli bɛ Fofana ye k'a yira filɛbagaw ni kanubagaw la denmisɛnninw diyaɲɛ o t'a to k'an t'u bugɔ denmisɛnninw diyaɲɛ o t'a to k'an t'u mara barisabula bi denmisɛn de ye sini makɔrɔba ye n'an y'u ladon ka ɲɛ bi n'an y'u mara ka ɲɛ bi u b'anw de nafa sini mais n'i ma den lakasi bi sini a b'e lakasi a bɛ kɛ kunmasuli ye ne b'a fɔ n kanubagaw ɲɛna aw k'an bɛn Mande TV 96. An ka foli bɛ Manden TV filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na an b'an ka émission kɛnɛ kan n'an b'a wele ko a kɔrɔ bi ne ni balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne fa i ni sɔgɔma sɔgɔmada in na ɲininkali bɛ ne ni n ka équipe de reportage bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye ko mara tiɲɛ na faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ko la bon ne hakilina ye baw de ye mara tiɲɛ parce que fɔlɔfɔlɔ la ni furu bɛ kɛ ni fa ye den di k'a bɛ di ni cɛ in de ma o kelen de don mais sisan fa bɛ den di ba b'a fɔ k'a tɛ di donc mara tiɲɛni bɔra baw de la parce que san furu bɛɛ kɛra nataw ni fɛnw ye quoi ya o kɔni ko ne hakilina ye voilà e yɛrɛ fɛ musow de ye mara tiɲɛ mais n ko cɛ de y'a ka dutigi muso bɛ se k'a ka décision imposer cogo di ne ba ma bɛ se bua la koyi ah ma bɛ se bua la dɛ ma bɛ se bua la cogo di voilà kɔni ma bɛ se bua la dɛ i sɔnna o ma i ma sɔn o ma ma bɛ se bua la dɛ walayi ma bɛ se bua la an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba kɔni ye sariyatigi ye mais anw tile kɔni cɛ an ka sariya ka dɔgɔn dɛ parce que an tila bɛ taa an muso nɔfɛ n'an muso y'a bila aw na dɔrɔn an min donc mara tɛ se ka cɛ an fan an bɛ bɔ de depuis sɔgɔma fo su muso de ye du ko bɛɛ ye voilà donc an b'a da muso de kun an cɛw tɛ dɛ e bɛ tuma ta cogo o cogo n'i nana ko dɔ bɛ se ka tɛmɛ ni den cɛ se ka tɛmɛ fa n'a cɛ donc muso de ye nin ko in bɛɛ ye voilà ayiwa an filɛbaga cɛ ni musow ko musow de y'a tiɲɛ ko basabula fa bɛ bɔ depuis sɔgɔma fo su muso de ni denmisɛnninw bɛ ti ɲɔgɔn kan mais a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sisan ko ma bɛ se bua la ni ma bɛ se bua la ko olu san kɔni olu cɛw olu bɛ musow de kɔ ni musow y'a bila yɔrɔ min na o kelen don donc an musow an bɛ an cɛsiri k'an jilaja k'a jira ko anw tɛ an bɛ mara in an b'a lasegin jagoyayanfin o tuma e y'a k'i ne ye jumɛn sa mara solution jumɛn bɛ na bɛ se ka segin mara ni muso sɔnna ni muso sɔnna cɛ ye mara bɛ kɛ fɛn bɛ cɛ bolo fɛn tɛ cɛ bolo ni muso sɔnna du bɛ mara sisan bɛ waati ko sisan hali ni fɛn t'i bolo i tɛ bonya i ka du kɔnɔ hali so wulu i bɛ na i bɛ don sɔn a t'a dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ donna donc ni muso sɔnna cɛ taama ma mara kɔni o ye facilité de ye ma kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a du lajɛ dɔrɔn kɛ fɛn bɛ min bolo o natɔ so kɔnɔ o kunbɛn cogo ani fɛn tɛ min bolo o tɛ kelen ye yɛrɛ donc n'an balakaw sɔnna dɔrɔn mara kɔni o kɛlen de don voilà o diyara n ye ne b'a fɔ filɛbaga ni kanubagaw ye aw ka Mande TV 96 maa bɛ se bɔ a la mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa ne fa i ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma ne baasi t'u la Mohamed Diko voilà mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e hakili la jɔn de don voilà bon ne ba ne kɔni hakilila ye min ye mara tiɲɛna mara tiɲɛna cogo min na bi an filɛ nin waati min na ko bi baw de nɔ b'a la kojugu munna n b'o fɔ parce que faw bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ u bɛ taa baara la bon den e den bɛ taabolo min na ba de kan k'a dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ fa yɛrɛ kan quoi parce que fa bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ a bɛ ba de to yen den cɛmannin bɛ lahala min na an filɛ nin waati min na ba de b'a dɔn musomannin bɛ lahala min na ba de b'a dɔn donc n'i ye mara cɛnnen ye dɔrɔn baw de nɔ b'a la quoi parce que baw de bɛ denw ko dogo quoi bon an filɛ nin ye génération min na an b'a fɛ a ka ɲɛ cogo min na a ka gɛlɛn quoi parce que bɛɛ den jare ye quoi fɔlɔ la anw marala position min na ani n'i ko k'i bɛ sisan taw mara o position na o tɛ kelen ye parce que fɔlɔ la anw bɛ mara de kolo kan denmisɛnnin n'a bugɔra kɛnɛma n'a kasira ka don so kɔnɔ fa bɛ a laminɛ k'a bugɔ a bɛ boli ka bɔ kɛnɛma parce que a b'a dɔn n'i bugɔlen kɛnɛma i ye cɛn de kɛ mais bi i bɛ maga wali den la a b'a fɔ ko taa dɔ wolo parce que i den tɛ e tɛ se k'a mara ne de y'a wolo u b'o f'i ɲɛ na vis-à-vis carré kɔnɔ ko i kana n den bugɔ dɛ ni i ka taa den dɔ wolo i k'o bugɔ i kana n den bugɔ dɔn mara tiɲɛna denmisɛnnin bɛɛ kɛlen don dɔrɔgutala ye a bɛɛ kɛlen don manamanamɔgɔ ye i tɛ se ka maga mɔgɔ si la hali kɔrɔ ni dɔgɔw du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i magara i dɔgɔnin den la a b'a f'i ye ko ale den ka da i kan'a bugɔ bon fɔlɔ la o tun tɛ kɛ o i m'a ye wa bon o de kɛlen don ka mara gɛlɛya an bolo an kɔni an b'a essayer ka kuma parents de fɛ musow olu de k'u jija kosɛbɛ u ka denw gérer ka ɲɛ quoi u kan'u da denw nɔ kan nkalon la quoi n'u ye denw ye mɔgɔ wɛrɛw bolo u bɛ k'u mara u ka sɔn a ma quoi o de bɛ den mara quoi mais ne ye e den bugɔ dɔrɔn e bolila ka na ko mun na ko ne b'a bugɔ ko ne ka taa dɔ wolo ah donc i y'o gɛlɛya

o diyara n ye k'a yira furumusow la ko mara baw de bolo cɛw ko tɛ dɛ olu ma dɛsɛ dɛ wa ma tɛ se buwa la buwa de bɛ se ma la mais olu denmisɛnninw ni aw de bɛ temps passer ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ olu kan olu bɛ bɔ ka taa dayirimɛ de ɲini aw de kan k'aw jɔ mara jɔyɔrɔ la ni fa tɛ o t'a yira k'aw ye maratigi ye dɛ ne balimamusow. Mali cɛ ni muso an ka foli b'aw ye komi n y'a ɲɛfɔ i ye cogo min na bi sɔgɔmada in na tɛmu a ka kalan cɛw bɛ k'a sama yan fɛ an musow fana bɛ k'a sama yan fɛ ko mara tiɲɛna musow bolo dɔw fana kumakan ko ma de bɛ se buwa la ne fa i ni sɔgɔma ko mara tiɲɛna ko faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ fɛ jɔn ne ye mara tiɲɛ ne aa faw tɛ baw tɛ faw tɛ baw tɛ dɛ o la jɔn don sisan ehe jamana yɛrɛ marabagaw de don olu de ye den tiɲɛ ka faw tiɲɛ ka ka bɛɛ tiɲɛ an tun man kan ka se nin yɔrɔ ma ni ala sɔn ni ni kow tɛ an tun man kan ka se nin yɔrɔ nin ma mɛ dalateliya la kuma ka kuma ka lasurunya ne b'a kɛ demokarasi de ye jamana in mara bɛɛ tiɲɛ demokarasi de ye jamana in mara tiɲɛ sinon an bɛɛ b'o ko kalama kuma min sani demokarasi ka na aa an tun ka mara ka ɲi mɛ une fois an donna demokarasi la dɔrɔn Epi musow libɛrite b'u bolo egalite bɛ tututu y'a bɛɛ don don ɲɔgɔn na musow ni cɛw a bɛɛ kɛra kelen mɔgɔ si mɔgɔ tɛ foyi la cɛw bɛ bɔ ka min kɛ musow bɛ bɔ k'o kɛ denw kɔni olu b'u yɛrɛ ye di i sibi dɔrɔn i ka bɔ ka taa dɔ ɲini ka na denw ka musaka di dɔrɔn demokarasi de y'a bɛɛ tiɲɛ n'a b'a analyser demokarasi fanfɛla in na a y'a analyser ni yen kɔni tɛ wa ayi solution t'a la n'a la an bɛ se ka bɔ demokarasi in yɛrɛ la an ka bɔ a la parce que an t'a dɔn an donna cogo min an t'a dɔn an bɔra an bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn wa demokarasi yɛrɛ an tɛ se k'a kɛ yɛrɛ a nɛmu nafa yɛrɛ tɛ demokarasi in yɛrɛ la anw fɛ yan quoi ne yɛrɛ bolo awɔ kuma lasurunya la nafa yɛrɛ tɛ démocratie in na wula tiɲɛni kɔ Mande TV 96 halisa manden tv filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli b'aw ye an bɛ marako in de la dɛ mara kuma ka ca n'i ko k'i bɛ mara fɔ dɔrɔn i bɛ taa fo année 60

a bɛ baw a bɛ musolakaw la a bɛ cɛlakaw la ka da mun kan bi denmisɛnninw n'i yɛrɛ y'i to i ka du kɔnɔ sisan ka waliden dɔ wele ka na karisa na yan n b'i ci taa sugu la i ka taa n ka nin san a b'i jaabi ni mun ye aa karisa n bɛ ci dɔ la e b'o minɛ ka tigɛya fila ko la a bɛ taa s'a bamuso ma ko jɔn y'i ci a ko karisa de ye n ci u bɛ n'i ma u b'i dɔgɔya karisa i y'a ci mun na ɛ k'e y'a ci ko ko ko ciko sira ye nin na wa a bɔkun i fɛ anw yɛrɛ an yɛrɛ ka ee, anw bɛ waati min na bibi in na an ma se an ma don bi duuru kɔnɔna la fɔlɔ an ye waatinin mun sɔrɔ ka ci kɛ an balimaw ye an masaw ye ɛ an baw n'u y'an wele an bɛ taa ji ta ka na d'u ma an bɛ t'u ka lɔgɔ san ka na d'u ma n'an bɛ bɔ an bɛ taa madarasa la ou an bɛ taa ekɔli la dɔrɔmɛ fila o de bɛ d'an ma dɔrɔmɛ fila an bɛ taa n'o ye madarasa la an bɛ taa an ka dumunifɛnw san o la an bɛ segin an bɛ na ni mu- kɛnɛmamɔgɔ y'an ci an bɛ taa ciw kɛ yɔrɔ surun ko t'a la yɔrɔ jan ko t'a la ne yɛrɛ ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn- an bɛɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an balima kɔrɔkɛ dɔ y'a a natɔ y'a sɔrɔ a bɛ a bɛ ka sigɛriti min a bɛ k'a min a bɛ k'a senfɛ a bɛ ka taa yala la a n'an balima kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn ɲɔgɔn bɛn o y'a ɲininka ko e karisa k'e bɛ sigɛriti min de la ko na yan a ye sigɛriti in minɛ k'a faga ne terikɛ nɛn kan o bɛ se ka kɛ bi den na wa a tɛ se o ee hali n'i yɛrɛ o cɛ in wele a den k'a wele ka na e ka sigɛriti o den bolo bi k'a fɔ a ye mun kɛ ne terikɛ la k'e bɛ o ɲɔgɔn juru sara ale den na polisi b'aw fara ɲɔgɔn na o ne terikɛ o ta kɛra fa ma ɲininka ba ma ɲininka foyi bɔn mara kɔni tiɲɛni kɔni a bɛ fan fila bɛɛ de la bi an cɛw jɔlen t'an jɔyɔrɔ la an muso jɔlen t'an jɔyɔrɔ la ne ye faamuya ta min sɔrɔ o la kunkurunin min sɔrɔ o ye nin ye e yɛrɛ fɛ sisan solution jumɛn de b'o la basabula tiɲɛ yɛrɛ la ka sigɛrɛti faga mɔgɔ den na a man nɔgɔn dɛ n'i y'o kɛ den o den na sisan an baw an bɛ wuli dɛ an bɛ wuli ka taa a ɲɛfɔ fangaw fɛ brigade mœurs de b'a ɲɛnabɔ komi an balimakɛ dɔ y'a fɔ ko maa bɛɛ sen b'a la Sigɛrɛti min gansan kama ka sigɛrɛti faga ne den na nka kuma bɛ caya donc solution ye jumɛn sisan solution b'o la sisan faw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ɛ n'a yɛrɛ donna grande famille kɔnɔ bi e kɔrɔkɛ den dɔgɔkɛ den dɔgɔkɛ den bɛ se k' e bɛ se k'o ye tiɲɛni sugu dɔ la sisan i b'a minɛ i bɛ tɛgɛ ɲɛ fila fila k'a la mais ni fa ma a yira i b'a ye bamuso b'i ɲɛ kumu k'i kana magan den na hali a ma a fiya da la a b'a- i b'a ye a b'a wele a a- a ɲɛ ɲɛ la hali don don dɔ yɛrɛ kɛra ne bɛ tɔgɔma la ni ni ka sɔrɔ o kɛra n yɛrɛ la n yɛrɛ bɛ ka sigɛti min n bɛ ka min n bɛ ka taa an ka sira fɛ n ni n kɔrɔkɛ dɔ bɛnna o kɛra ne yɛrɛ la n ni n kɔrɔkɛ dɔ bɛnna tellement que n y'a ye n siranna o y'a sɔrɔ wari bɛ n posi kɔnɔ n ye ala minɛ dɔrɔn ka sigɛti ni tasuma bila n posi kɔnɔ n ka wari bɛɛ kan n t'a fɛ a k'a ye n bolo o kɛra ne yɛrɛ la donc an bɛ waati min na bi eh, denmisɛnnin dɔrɔgu minna cayara dɔrɔgu minna cayara dɔrɔgu ye dɔrɔgu yɛrɛ kalite a bɛɛ cayara sa e san tan ni duuru san tan naani san tan ni saba i b'olu ye manamana ko la fan fɛ i tɛ se ka kuma n'u ye n'i kelen ni fila fɔ dɔ ko aa i bɛ jaabi ni mun ye a wari b'i kun wa a dɔrɔmɛ kelen tɛ b'i kun an m'an b'a ɲini yɔrɔ min na i fa t'a d'a ma i ba t'a d'a ma i yɛrɛ nɔ u bɛna i masa yɛrɛ dɔgɔya kɛ o yɛrɛ la nɔgɔmani ye n'u m'i sɔgɔ ni muru yɛrɛ ye Ayiwa. Ah, n balimamuso ne yɛrɛ fana fana bɛ ta min sɔrɔ nin na o ye nin ye an b'i fo i ka jaabi la k'a jira an kanubaga na filɛbaga bɛɛ lajɛlen na sɔgɔma in na thème tɛ dɔwɛrɛ ye mara tiɲɛna na faw de don wa baw de don wa an balimakɛ caman y'u hakilinata fɔ an balimamuso dɔw fana y'u hakilinata fɔ cɛw ko musow don musow fana ko cɛw don a yɛlɛ fana ko maa bɛɛ sen b'a la ayiwa dɔw fana ko demokarasi don ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo manden tv manden tv filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan ɛ eh, bi ne bɛ gɛrɛ min na ayiwa gɛrɛ ma ye dɛ ayidara juniɔrw de b'anw bolo yan ɛ eh, hmm, ko bɛ dɛ mɛnanga ko la nin tora la bi yɛrɛ ta bɛ ka ne yɛrɛ ayisa dabali bankan kamana kan mɛnanga kow la bi ta n bɛ sɔn ka n da zanna na dɛ lafiyabugukaw ma nɔgɔ ne fa i ni sɔgɔma nba somɔgɔw basi foyi tɛ adama tarawele ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔma ɲɛmɔgɔ ɲuman k'a ni sɔgɔma ni wagati in na ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ hakili na jɔn ne mara tiɲɛ bɔn mara tiɲɛbaga o ye an cɛw yɛrɛ ye parce que ni jogo tiɲɛna ka ban mara bɛ tiɲɛ bi bi in na adamaden si tɛ yen min jogo ka ɲi bɔn jogo in de ye ko gɛlɛmanba yɛrɛ ye mara se ka ɲa fo jogo ka ɲa a dutigi jogo tiɲɛnen don wajibi kɔni don dudenw jogo bɛ tiɲɛ ni dutigi y'i jogo ɲa k'i tilen walahi dudenw jogo bɛ ɲa bon ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ ye jogojugu yɛrɛ ye o ye nkalontigɛ ye wa hadamadenw an sabatira nkalon de kan dɛ cɛw sabatira a kan musow sabatira a kan mɛ ni kɛlɛ kɔni cɛw bɛ nkalon da musow la bilayi musow tɛ ni cɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka du a bɛ kɛ fadenw sago ye an cɛw anw de bɛ bɔ anw bɛ taa ɲinili kɛ anw de bɛna muso balo anw de bɛ denw kɛnɛya an de bɛ muso kɛnɛya jagoya don muso b'a ta anw ka dabada ma jagoya don muso b'a ta an ka dabada ma muso ni denw bɛɛ b' anw ka mara de kɔnɔ n kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya jogo ka ɲa n'ala sɔnna an mago bɛ min na an b'o sɔrɔ denmisɛnninw ka sigirɛti min kare kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ u faw yɛrɛ b'a min denw ɲɛna faw bɛ denw ci ka taa a san fa yɛrɛ b'a fɔ den nin mɛnɛ k'a di yan e jagoya don i den b'a min i yɛrɛ ɲɛna don dɔ siga t'o la y'a sunɔ mara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mara ka ɲa a ka di an bɛɛ ye mara tiɲɛnen don adamadenya fana jogo tiɲɛnen don pewu mara se ka ɲɛ ni jogo yɛrɛ tɛ o de tun bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye tarawele ko mara ka segin so ko jogo ka ɲa o b'an hakili jigin an ka ɲɛmɔgɔ n'an ka seku n'an ka karamɔgɔba la n'o ye seyidu serifu usumani madani ayidara ye an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni sangadani in na ale de y'a fɔ maliyɛn cɛ ni muso ye diɲɛ dugukolo kɔ kan k'an ka segin jogo ma n'an ma segin jogo ma dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ ne balimakɛ y'a jira ko musow tɛ n'o de fɔ an musow tɛ o bari sabula an bɛ bɔ an faso la ka na aw de nɔfɛ a tɛ se ka k'anw ye o u y'a jira ko musow tɛ cɛw don o diyara n ye ee solution jumɛn de b'e bolo sisan pour que mara bɛ se ka ɲa n'i miiri 1900 fɛnw na maraw tun ye top top ye mais sisan 2020 a ko a kuma ka ca e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de b'a la dɛ bon solution kelen min bɛ mara ɲali la an cɛw n'an ye muso kelen furu an k'an tilen an musow ye an k'an tilen an denw ye n'an ye muso fila furu an k'an tilen an muso fila bɛɛ ye mɛ cɛ yɛrɛ e jɛngɛnnen don i muso kelen k'i tilen kelen dɔ ye e yɛrɛ ye mara tiɲɛ depi yen o mara tiɲɛbaga fɔlɔfɔlɔ cɛw don walahi n'i y'a ye ko mara ɲana kɔni cɛ hali ni muso naani b'i bolo i tilen bɛɛ ye n'i y'i tilen du bɛ ɲa dudenw bɛ ɲa wa cɛ yɛrɛ tɔgɔ duman bɛ fɔ mɛ an cɛw yɛrɛ kalabanciya jora anw jeli de la o kuma de bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye mara kɔni ni ala n'a kira sɔnna mara bɛ ɲa mɛ an k'an jogow tilen hali n'i y'a ye bi an bɛ masakɛ ɲini na an bɛ masakɛ ɲini na dɔwɛrɛ tɛ masakɛ ɲini kun tɛ dɔwɛrɛ an mago bɛ mɔgɔ jogo ɲuman de la mɔgɔ laadiri o laadiriya de tiɲɛna a tant que laadiriya ma tilen bilahi mara tɛ ɲɛ ɲacogo t'a la ne bɛ foli di balimakɛ ma a ye fɛn fɛn fɔ tan don dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ jogo de ka ɲi an mago bɛ perezidan na mɛ perezidan jogo ɲuman an mago bɛ furucɛ la furukɛ jogo ɲuman an mago bɛ furumuso la furumuso jogo ɲumantigi hali denmisɛnnin jogo ɲumantigi bi nafa sɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen na ne b'a fɔ manden tv filɛbaga ni manden tv lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn